ndewo ndewo ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma kee ka ị mere adị m mma biko ewela iwe ị nwere ike ịgwatụ anyị aha gị aha m bụ pastọ Onyemaechi Ikechi daalụ pastọ Ị bụ onye Abia steeti? Abụ m onye Abia steeti, Ụmụahịa ya. Mhm.
I sokwa na ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị Abia?
Emere m eme, eso m ha. Otu i si hụta ya bụ ntuli aka? Ọ gara ọfụma because onye ndị mmadụ bu n'obi bụ onye winiri. so ọ bụ ya bụ onye nwere mmeri and obi dị anyị aṅụrị and obi obi anyị wụkwa ka ọ ghara i- imewapụ anyị obi ka o mee ka youth tụnyere ya aka nweta ọrụ ka e nwee ihe dị iche na the steeti
Ya. o nwere ofu ihe maọbụ abụọ gbara ọkpụrụkpụ ị nwere ike gwa anyị na ọ ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ya ee at least ma o nwegodi otu ihe at least ka o nye anyị okporo ụzọ dị mma at least ka e nye anyị okporo ụzọ dị mma n'Abia steeti rụgasịkwara anyị ebe e nwere ike na-arụ ọrụ bekee dị iche iche ka ndị anyị gara akwụkwọ were nwetakwa ebe ha ga-arụ ọrụ ndewo o imele maka oge gị daalụ ndewo nwoke ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwanyị ọma kee ka ị mere adị m mma biko ị nwere ike ịgwatụ anyị aha gị aha m wụ ezichukwu gideon chikezie
ị bụ onye abia steeti mba awụ m onye imo steeti mana ị mere ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị abịa emere m eme kee ka i si hụta ya bụ ntuli aka ị nwere ike ịgwatụ anyị ọ gara ọfụma kee ihe i che na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ee ndị mmadụ na-atụ anya ka ọchịchị nke a wụrụ nke ga-apụ iche na ọchịchị maka ọchịchị ndị nke anyị nwere na mbụ ọ wụchaghị nke nyere ndị mmadụ obi aṅụrị so onye ọbụla na-atụ anya na otu anyị si mee ntuli aka ya wụrụkwanụ onye mme ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ meriri ka ọ wụrụkwanụ ọchịchị ga-apụ iche na ndị ọzọ na anyị enwela mbụ la Abia steeti ọ ihe m chere maka ya imela o daalụ maka oge gị ndewo Okay, ngwanụ ndewo ma. Ma ụtụtụ ọma.
Ụtụtụ ọma madam.
Kee ka ị mere?
Adị m mma o.
Biko gwatụ m aha gị. Aha m wụ comedian appearance. Mm, comedian ndewo. Ehe, nwaanyị dị mma. Ị bụ nwa afọ Abia ka ị bụ. Awụ m nwa afọ Arọchukwu. In Abia, in Abia steeti lokal gọọmenti. Ka ka i si hụta ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia. Anyị ntụli aka e mere dị mma, anyị laikiri otu e si mee ya, na- ma na-ekelekwa nwaanyị a- nwaanyị INEC a nke a kwechiri n'isi anaghị ana bribe. nwaanyị o zi sị ya wụ ezi nwaanyị o zi sị yes ya chọrọ ọganihu Abia steeti ya chọrọ ọdịmma Abia steeti ada like m na-eji eme ileshọn o nweghị mago mago emere o nweghị wayo eji mee ileshọn emekreshi everywhere dị tight ewesa good gọọmenti na Abia steeti bikos anyị nọtara famili famili pati ike famili pati egbula anyị egbu a mpachia mmachia so nnọọ ọchịchị nnọọ ileshọn nke ọ dị ga-adị anyị obi ụtọ obi ụtọ dị m sị mgbe adịghị anya ugbu a gọọmenti dị mma abịa nwa ị- n'Abia steeti ndewo ka anyị ji na onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a itike ka anyị ji na onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ee ndị mmadụ na-atụ anya na ọ good gọọmenti batara because even that day e declarere wi- winnership of gọvanọ obi ụtọ dị ndị mmadụ ụdịrị obi ụtọ ọhụrụ dị ndị mmadụ na Abia steeti ahụtụbeghị m ya before obi ụtọ dị ndị mmadụ ndị mmadụ i fụ jubilation gate everywhere even from ese ebe ala ebe m bi tawa everywhere hold up juru everywhere iji esi yes vision osef people afụli ala ga-esi yes vision ihe dị mma abatala ihe abatala ọganihu abatala because ọ wụkwaghị ọchịchị ndị agụrụ
ndewo o daalụ maka oge ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nne ka i mere taa udo dị nne m o aha gị ọ gịnị biko Ah, aha m bụ Mr. Fidelis Uba ị wụ onye Abia steeti yes Ah, un- ah, Ụmụnneochi
i sokwa mee ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia yes emere m maka gọvanọ maka ihe dum emere maka ntuli aka emere m eme Mm, ị bụ ezi nwa afọ ka otu i si hụta ya bụ ntuli aka biko ee eh, ntuli aka ahụ gara ọfụma n'ebe uniti ebe m nọ but ọ eh, eziokwu na e mere ya ya agacha but ya ruzie n'ikpeazụ mgbe asị mgbe ka ihe anyị na-elezi anya ka ha kpọọ mgbe o kwesịrị ịkpọ so ha bịa delay ya ya so ya na-emezi anyị iwe na-ewe anyị anyị nwee obi mgbakasị due to anyị ma ebe anyị focus wee tụọ the vote so mgbe ha bịa delay wee ịgụ the vote na ịkpọ the result obi dị onye ọbụla njọ mgbe emechara kpọọ result kee ka obi dị gị chai even ma na Facebook sef m postkwara o nwere ihe m postkwara na Facebook ihe gbasara eh, incoming gọvanọ eh, Dr. Eh, Chioma Alex Otti so m- o nwere ihe m post na WhatsApp sị na all our able incoming long expecting gọvanọ because ọ wụ taa anyị atụrụ ya the first time ha wụgharịa anyị tụọ the second time ha wụgharịa anyị anyị sịkwa this third one a ọ ya mere o ji eji delay anyị sị na mba na iwe bịara onye ọbụla fact o nwere ihe ị na-atụ anya ma ọ bụ i che na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ee anyị na-atụ ọtụtụ ihe anyị na-atụ ọtụtụ anya ihe anyị ma na Eh, this uh, gọvanọ ọ wụ onye anyị bu n'obi wụkwara onye ga-azụtara anyị ahịa anyị tụrụ ya mere anyị ji sị ka anyị vootu the first one ha wụgharịa the vote vote kwa the second time ha wụgharịkwa ya anyị ji si abịa na March Chineke mebere ya baa na Labour Party nwe ebe ahụ ụgbọ na-aga aga anyị votu votu sie ike anyị na-atụkwara anya na eh, ka ọ hapụ otu anyị anyị agharịpụ ya anyị makwa na ọ ga-agharịpụ anyị ma na-amakwa na ọ ga-arụ ezigbo ọrụ dịka gọvanọ anyị bu n'obi because o nwere ihe anyị bu n'obi wee tụọrọ ya vootu i meela o daalụ maka oge gị ndewo nụ you're welcome
nwoke ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwaanyị mara mma ka i mere taa adị m mma biko na-egbughị oge gwatụ anyị aha gị okay aha m wụ Ruben Uzoigwe ị bụ onye Abia steeti mba awụ m onye Imo steeti mana ebiela m Abia steeti ọtụtụ oge so ihe gbasara Abia adọrọ m anya ọfụma i sokwa mee ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị Abia ee yeah emere m ntuli aka ọfụma eso m mee ya so emere m ntuli aka and eh, dịka anyị mere ntuli aka ahụ anyị nọgidesiri ike hụ na ee eh, ọchịchọ obi ọtụtụ ndị mmadụ mejupụtara banye pụta n'igwe ee eh, even though mgbe a na-eme ntuli aka ahụ anyị nọ dịka m nọ na evoturu m na Urban Ward 2 ebe ahụ my ward ebe ahụ ka m nọrọ tụlee tụnyere onye wụ ọchịchọ obi m so emere m ntuli aka ọfụma ihe i che na ihe ndị mmadụ ma ọ gị nwa n'onwe gị na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ee dịka nwa amadi a nwetara mmeri ama m na mgbasa ahụ a kpọrọ okwe ntuli aka ahụ ọ wụrụ na ya nwa meriri ama m na ọ pụtara nke mbụ pụta nke abụọ pụta nke atọ iji gosi na ọ dị nkwadobe ịrụ ọrụ n'Abia steeti and dịka o nwetara mmeri anyị na-atụ anya na ndị ahụ pụtara n'igwe tụọrọ ya vootu na ọ gaghị agharịpụ ha anyị na-asị ka o nwee ike chịa Abia ka a hụ ihe dị iche kemgbe ọtụtụ afọ anyị bi n'Abia steeti a ka anyị hụ ihe dị iche n'aka ya anyị na-ele anya ka o mezie Abia otu ọ kwesịrị ịdị imeela maka oge gị daalụ ndewo nwaanyị ọma jisie na ike ka Onyenweanyị gọzie unu
nna anyị ukwu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwaanyị ọma kee ka ị mere taa apụtala m anyị ọ na-agakwa ọfụma udo dịgodi biko ewela iwe gwatụ anyị aha gị aha m wụ Mr.
Ugochukwu Ejimmadụ ị bụ onye Abia steeti no abụ m onye Imo steeti
mana ị na-azụ ahịa n'Abia steeti yes eji m aka na isonye na ntuli aka emere na nso a yes esoro m maka anọ m na Ụmụeze Emede ebe m tụrụ my vote and obi ụtọ m wụkwanụ na vootu anyị tụrụ n'izu a ee eh, enyere ya anyị cos other years ndị emeela anyị 30 but this time around vootu anyị tụrụ anyị gara aga binye aka esi otu a kpọọrọ anyị rizọtụ ọ ya isi obi ụtọ m kee eh, ebumnobi gị maọbụ ihe i che na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ee eh, nwoke a nwetara mmeri ahụ a na-akpọ Alex Otti ọ bụ okenye ọ makwa ihe dị mma ọ ga-emere onwe ya so that mgbe ọzọkwa o needikwara anyị anyị abịakwara ya aka anyị nwere hope na ọ ga-arụrụ anyị ọrụ dị mma
imeela maka oge gị ndewo ndewo nwaanyị ọma oge ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwaanyị nwaanyị kee ka ị mere taa adị m mma ama m na ọ na-aga ọfụma ekele dịrị Chineke gwatụnụ anyị aha gị biko aha m wụ Christian Ugochukwu Ihedigbo ị bụ nwa afọ Abia steeti yes from Ụmụahịa North
ndewo biko gwatụ m maka ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia obi dị m nnọọ ụtọ na ntuli aka nke emere maka na mgbe gara aga ọ wụ ihe anya mmiri akwa na a tụchaa atụmaka ha eme uche ha mana obi dị anyị ụtọ na anyị tụrụ vootu defendikwa vootu anyị tụrụ akpọwa rizọtụ ha nwee obi mmeri and eh, obi dịrị ha nwere fact ịgwa gị eziokwu na everybody is happy about it o nwee ihe ị na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a maọbụ ihe i che na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị ihe atụ anya buru ibu n'ebe ọ nọ anyị na onwe ya maara na Abia steeti nwere ezigbo nsogbu for past 24 years on development no road no water nothing nothing but we are believing that na ọchịchị Alex Otti ga-adị anyị mma n'ahụ anyị na onwe ya mara ọrụ o nwere ịrụ buru ibu a chọrọ ka o lepụ ndị godfather anya ma mee ihe a Chineke sị ya mee iwulite Abia steeti ka ọ wụrụ obodo kasị obodo na a kpọrọ obodo nke Chineke ka ọ wụkwara n'eziokwu n'obodo nke Chineke imeela maka oge gị ndewo ndewo nwanne m nwaanyị Nwanyị ọma ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Keekwanụ.
Ọ dị mma. Gwatụnụ anyị aha gị o. Aha m bụ Monica Chinedu. Abụ m onye Abia steeti Isuikwuatọ.
Daalụ. I sokwa mee ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia. Eso m mee ntuli aka emere n'ọchịchị a. Anyị voturu Alex Otti. Alex Otti bụ onye Labour Party ọkwa na onye anyị na-atụ anya ya ka o win na vootu anyị mere ka o nwee ike helpụkwa anyị na ihe ndị na-aga on na Abia steeti anyị anyị na-achọkwa Abia steeti Abia steeti wụ steeti anyị anyị na-achọ employment many of our youths now nọcha na enweghị ọrụ ha na-arụ nwekwe ndị na-arụ na anaghị akwụ ụgwọ otu a na ọ baala n'ọchịchị ihe anyị na-atụ anya ya ugbu a wụ ka o nwee ike ndị anyị na-arụ n'ọrụ ka ha nwee ike na-akwụ anyị ụgwọ ka ndị na-enweghị ọrụ nwee ike nwee ọrụ ha ga na-arụ ụzọ anyị na-adịghị mma ka ha nwee ike mezizie ya ka ọ dị mma ka moto nwee ike na-agafe nke ọma ọ ya wụ ihe anyị na-atụ anya Alex Otti ka o nwee ike mere anyị otu ọ baala n'ọchịchị. Ndewo o daalụ maka oge gị. Thank you.
Mara mma ndewo.
Ndewo.
Kee ka ị mere?
Adị m mma nwaanyị ọma. Biko i nwere ike ịgwatụ anyị aha gị? Okay aha m wụ Ada Amarachi Oji. Ị bụ onye Abia steeti? Abụ m onye Abia steeti. Mpaghara ọ?
Awụ m Ibeku, a lụọ m na Ọhụhụ.
Daalụ.
Welcome. I sokwa mee ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia. Yes, eso m mee nwaanyị mara mma. Otu obi dị gị ka otu si wee pụta ya. Na obi obi obi vụrụ m kpoo. Obi tọrọ m ụtọ nke ukwuu. N'ihi na anyị wa wụ ndị ọrụ bekee, anyị ahụsiela anya n'Abia steeti. Na akwụghị ụgwọ ndị na-arụ na HMB almost two years. hapụgodi local government ndị ọzọ ndị lara ezumike nka ha atala ahụ too much na steeti anyị a ụfọdụ ha anwụsiala ụfọdụ ha ka dịkwa ndụ kee ihe ị na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a biko ihe anyị na-atụ aka n'anya ya wụ nke mbụ ka ọ na-eleta ndị lara ezumike nka na-enyetụ ha nwa ego ahụ n'ihi na ọwụgodiri gị nwa ọ bụrụ na ọwụ nne gị ọsọgodi gị nye ya one million ma o wetabeghị nke ya ahụ how little ọ dị ọ na-eme ha obi ụtọ ka nke mbụ nke abụọ wụ ndị ọrụ bekee ị na-akwụ ha ụgwọ mgbe ọwụla oge ruru na-akwụkwa ha ụgwọ ha ji gaa leave leave allowance because since 2010 or 2011 o nweghị ihe dịka leave allowance ọ ihe anyị na-atụ anya na ọ ga-emere anyị ndị ọrụ bekee ka obi wee dị anyị mma ndewo nwaanyị ọma maka oge gị ndewo daalụ